Aw bisimila Maliba TV jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen kɔkan ko ni diɲɛ jɛkabaara minisiriso ye kumakan dɔ nkalontigiya minnu bɛ ka boli bɔlɔlɔw sanfɛ ka ɲɛsin alizeri lasigiden ka lasigini ma u ka jamana la a b'a jira k'o ye kunnafoni jatigitan de ye tiɲɛ tɛ min na Kɔkanko ni diɲɛ jɛka baara minisiri Abudulayi Jɔp y'a jira kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'o waleya ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka basigibaliya de nati jamana kɔnɔna na ani ka hakili jigin kɛ k'olu yɛrɛ ka kunnafonidilenw de y'a yɛrɛ ye ani ko maaw k'u janto u yɛrɛ la kunnafoni jatigitanw jɛnsɛnli la ani ka a sinsin a kan ko o nafa ka bon dannaya sabatili siratigɛ la ni kɔkan jamanaw ye. O kɔfɛ jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na feviriye kalo tile mugan ni kelen san ba fila ni mugan wɔɔrɔ golomasiri tabaw ka sanfɛ pankurun ye susuliwaleya kɛ segu kidal ani mopti maraw la sunga marika worodugu fɛ segu mara la jatigɛwalekɛla tan ɲɔgɔnna bɔɲɔnko bɔra baara la ani ka fara u ka subahana minɛnw kan n'an taara ɲɛ fɛ kidal mara la pick-up dɔ fana bɔra baara la a n'a kɔnɔmɔgɔw ani ko jatigɛwalekɛlakulu dɔ min bɛ tali kɛ maa duuru la fana bɔra baara la a taara worodugu fɛ sabanan o kɛra jafarabe mopti marabolo la susuliwaleya fila ka tuguɲɔgɔnkɔ kɛra sababu ye ka jatigɛwalekɛla seegin bɔ baara la ani ka fara u ka bolimafɛnw kan o senfɛ golomasiri tabaw ka kunnasigi maa ɲɛmaa b'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲuman na ani ko golomasiri tabaw cɛsirilen don k'o baara waleya ɲɔgɔnna kɛ jamana kurukara fan bɛɛ la Ni an bɔra yen an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ burukina faso feviriye kalo tile mugan san ba fila ni mugan wɔɔrɔ burukina golomasiri tabaw ye irisi ka minɛn cilen dɔw sɔrɔ kan sangule lamizana la wagadugu min nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn ni fila la o jɛkafɔ baara in dakun fɔlɔ min bolonɔbila awirili kalo san ba fila ni mugan duuru mosku o minɛnw bɛ tali kɛ groupe électrogène tan transformateur tan ni duuru ani ji filitirelan kɛmɛ ni mugan duuru o dabɔra yɔrɔ dɔw kama lakana y ɲɛ nin bɛ yɔrɔ minnu na o minɛnw dira irisi lafasa ɲɛmɔgɔ ka nɔnabila kolonɛli Roman Alexandrovich Ponomarev fɛ o dɛmɛ in bɛ tali kɛ irisi ni wagadugu ka jɛɲɔgɔnya baaraw siratigɛ la An b'a kuncɛ pakistan pakistan ye laseli kɛ kari don k'u ye susuliwaleya ta ka ɲɛsin jatigɛwalekɛlaw daga yɔrɔ ma min bɛ tali kɛ taliban pakistanɛw ni état islamique bolofara dɔw la o min ye binkanni dɔ kɔmasegin ye min kɛra a ka jamana kɔnɔ afghanistan jamana ɲɛmɔgɔ ye o susuliwaleya min kɛra nangarhar ni paktika maraw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ tan bɔnɛ u ni na ani ka fara jogita dɔw kan min na muso ni denmisɛnw b'o la kabul bɛ o binkanniw kɔn ni ka o jalaki min bɛ ɲɛsin dugudentɔw ma o fariyakow bɛ na fiɲɛ don pakistan ni afighanistan cɛsiraw la nin de bɛ dan sigi ka kunnafoni sentelimaw la maliba tv un jabaranin kan